Ná níl cuma mhaith ort ar maidin.
Tá sé iontach deas tusa a fheiceáil, Colm. Go raibh maith agat, tá do, tá do.

Tuigimse cad é atá á rá agat. Ní thig liom sin a rá ag Iris Meáin. Bhuel,
mar a fheiceann sibh tá Liam, tá ainm Liam, nó Dormy, aoi, inniu.

agus cara speisialta, dar ndóigh, agus ó, sin Mamaí, decline, I'll have to ring you back after. God damn it, she mustn't have got my message about the podcast being in session. Sea, nuair a bhí mise ar ais i Machaire Rátha in Éirinn, bhí mé cosúil le poist a bhí ormsa gabháil chuig an seomra íochtair, agus like a Is bungaló teach s'againne, b'fhéidir cosúil le teach Sheáin nó, agus bhí ormsa A4 printing paper a fháil agus podcast in session a chur síos. Nach bhfuil an solas dearg taobh amuigh den

So so yeah nó mothaíonn sé nó just tá sé deacair don cholainn then the switch the switching off and the wind down b'fhéidir go bhfuil mé tá mé ag gabháil i dtaithí ar cónaí liom féin arís i ndiaidh mhí in Éirinn agus sa bhaile agus i ndiaidh caite agus, bhuel, sea, bhí mise agus an cailín sin caite inár, basically, inár gcónaí le chéile ar feadh seachtain agus sin more or less tar éis domh leaindeáil i dTír na mBascach. So, an coicís seo. Ar ais chuig mo chuid oibre agus ar ais chuig an saol baitsiléireach, i dTír na mBascach. Ar ais chuig an, ar ais chuig an, chuig saol an mhadaidh bháin. Ar ais chuig saol an mhadaidh bháin, not so, not so bhán, not so bhán.
Agus anois, anois, inis dúinn, cad é do routine sula, sula dtéid tú ina chodladh. Abair liom, ó, abair liom, cén, cén t-am a théann tú a chodladh? Haon déag? Dó dhéag?
Tá mise ag titim a chodladh, I would say about dó nó trí a chlog. Tá sé iontach deacair. Cad é an, cad é an t-am a théann tú a luí? Ag an leaba.
I'd say, tá mé sa leaba ag a haon déag.
Ok, abair liom, abair liom do routine ó thig tú go dtí do theach like, abair, abair liom do routine ó deich a chlog go dtí a haon déag, mar shampla.
Deich a chlog, tá mé either ag ullmhú dinnéar nó i mbun dinnéar a ithe. Agus eh. Beidh mé críochnaithe leis an dinnéar thart fá a haon déag. Beidh mé ag amharc ar rud éigin ar an ghuthán agus mé ag ithe, mar ní maith liom bheith ag léamh, agus ba mhaith liom switch off, do you know, píosa beag, agus ansin léifidh mé píosa beag sa leaba.

and then an eye-catching YouTube video the algorithm has produced agus ansin b'fhéidir, mar shampla, Michael Collins, níl 's agam cén fáth, d'imigh mé thar Michael Collins ar fad agus ansin d'amharc mé ar píosa beag den scannán agus ansin bhí mé ag googláil Harry Boland agus ansin bás Harry Boland agus ansin teaghlach Harry Boland. athair Harry, Harry Boland, deartháir Harry Boland, then tá mé ag dul síos, síos bóthar Fianna Fáil sna seascaidí agus seachtóidí agus. Cad é an t-am a chríochnaíonn tú leis an googláil?
Deirim liom féin thart fá two o'clock, okay, better go to bed. So then tosaím ag léamh agus ansin. Tá mé i mo chodladh thart faoin a trí a chlog.
Bum. So, sílim go bhfuil sin iontach straightforward. Caithfidh tú do fón a fhágáil taobh amuigh den leaba. Yeah, I, bhí mé ag magadh le cara cupla lá ó shin gur chóir dom an guthán a fhágáil ag mo chuid oibre.
Ná, ná, mothaím mar an gcéanna i ndáiríre. In amanna bím ag amharc ar físeáin YouTube nó rud inteacht sula dtéim a luí in áit leabhar a léamh agus bíonn sé deacair dom dhul a chodladh ina dhiaidh just an solas agus achan rud. Ach má léann tú, just tá tú out. I know.
But tá, but is fearr, is fearr, mothaímse é go háirithe an coicís seo, I don't know why. Sílim go raibh mé i gcónaí mar seo but tá mé ag tabhairt faoi deara níos minice, Jesus, tá mé ag googláil ceisteanna an t-am ar fad, just like hmm tá mé ag smaoineamh faoi seo agus ba mhaith liomsa sin a fhiosrú agus tá mé i gcónaí ag googláil sin like, could be Hmm. just like, just like that. But, aye, tuigim, tuigim an meon sin. Agus- Tá chéile sin a dhéanamh i gcónaí, anois.
Nuair a smaointíonn tú ar sin, cha dtiocfadh linn sin a dhéanamh agus muid óg. Sin. Dá mbeadh ceist ort. Is cuimhin liom, is cuimhin liom ceann de na cuimhní atá agam nuair a bhí mé iontach óg, mise agus, bhí mise agus Bláithín sa tseomra amháin agus rachadh Daidí isteach sa tseomra le oíche mhaith a rá linn agus i gcónaí bheadh trí ceist agam. a bheadh a chuirfinn ar m'athair sula sula rachainn a luí, like bheadh na ceisteanna seo agam, eh, b'fhéidir go raibh mé ag léamh encyclopedia i rith an lae, rud faoi koalas agus eucalyptus, nó rud rudaí random ach ar ndóigh chuirfinn ceist ar Daidí, eh, Effervescent. chuirfinn ceist ar Daidí, eh, an cad é a itheann koala muna bhfuil crann eucalyptus ann agus bheadh freagra aige agus shíl mise ag an aois sin. Tá na freagraí ar fad aige. Mar bhí siad! Dunno,
if a koala can't get eucalyptus leaves. Francie Glass, born in Brackagh. An expert on Australian ecology.
Ach nuair a bhí, sílim go raibh rudaí, go mbeadh rudaí níos sláintiúil gan an, gan an ré sin a bheith ar an, ag googláil rudaí díreach. Like, an cuimhin leat, an cuimhin leat nuair a bhí muid sa scoil agus chuirfeadh duine inteacht ceist, like, amaideach, like, oh, oh, uh, níl a fhios agam, cá mhéad, uh, Cad é an uair dheireanach a bhain Corcaigh craobh na hÉireann nó rud mar sin agus bheadh duine, bheadh daoine ag argáil like, Á, 2004, nó 2003. Anois? Chuala mise, nó níor smaoinigh mé faoi seo ag an am, but Chuala mise comhrá idir beirt i mBaile Átha Cliath i ndhá mhíle is a trí déag nó dhá mhíle is a ceathair déag, bhí mo dheirfiúr abhaile ó Australia don chéad uair agus chuaigh muid mar chlann go Baile Átha Cliath don deireadh seachtaine. Yeah. Agus I suppose bhí smartphones ag.

bhí like snake two ar mo ghuthán agus mé ar an ollscoil agus ní raibh Tinder agam nó rud ar bith so but bhí fear ann agus bhí sé like lena chara ins an óstán ag ithe béile agus and he goes do you know what's a pity Google has really destroyed the art of conversation
yeah another was like what do you mean it's like

that would be between them. Sea. It must be very late. Cé is go sin deis teacht aine Maman nó Daideo na laethanta seo, you know, thig leis an páiste atá ocht mbliana d'aois just é a googláil mar sin. Yeah. Agus níl comhrá faoin rud.
Yeah. So, sin rud, sin an pointe a rinne an fear ag an am, agus, yes, it's fair enough, but, you know, níor smaoinigh mé faoi mórán ag an am, but Níos minice, gach bliain tar éis sin, smaoiním mé faoin, gach bliain ó shin, smaoinímse faoin, faoin an rud sin a dúirt an lad agus tá an ceart aige. I suppose tá go leor, tá sin ráite ag go leor daoine, there's nothing profound about that, but sin an chaoi ar, He was the first! Tabhair an t-aitheantas dó!

agus lean mé seo ar feadh cúpla mí. Deireann sé, má tá, tá's agat nuair a thagann sé suas i d'intinn, OK. Mar a dúirt tú, ó, cé a bhí an an rí deireanach de Thír na mBascach, agus like, caithfidh mé an t-eolas sin a bheith agam láithreach. Sin an rud is tábhachtaí i mo shaol, nó rud amaideach mar sin, agus just tá d'intinn lán de sin. But an chomhairle a bhí ag an leabhar seo ná na ceisteanna seo, ceisteanna randamacha seo, nó abair go raibh tú ag iarraidh rud a cheannacht ar líne, iad a scríobh síos ar phíosa páipéir agus ansin ag deireadh an lae, dearcadh ar an phíosa páipéir seo agus ansin. má tá rud go fóill práinneach, má tá go fóill, tá sé ionta tábhachtach, ansin déanfaidh tú é. Ach nuair a rinne mé é, na rudaí, i ndiaidh like fiú deich mbomaite, I was like, níl mé, níl mé ag dul sin a Ghoogláil, níl mé ag dul, níl mé ag dul an rud amaideach sin a cheannacht. Ní bheadh an duine sin ag stalkáil ar Facebook mar níl siad, just. Yeah.
Sin iontach maith. Agus an raibh tú dian leat féin? An raibh tú an raibh tú dian ó thaobh an riail sin? Bhí mar bhí bhí mé cineál bhfuil s'agat na fó na an rud ar phones anois go dtig leat chuir iad cineál locked ar feadh tréimhse. Rinne mé sin, like, b'fhéidir dhá uair an chloig ar. Thig leat, like, uasmhéid ama a chur ar an aip. Go díreach, go díreach. Rinne mé sin agus nuair, i rith na hama sin bhí an, bhí an piece of paper agam. Ba bhreá liom iad a, á, leaid, sin, sin rud don Phodcraoladh an tseachtain seo chugainn. Dhéanfaidh muid, dhéanfaidh muid sin, ar léigh dhá uair a lá agus ar an tseachtain seo chugainn léifidh muid amach na ceisteanna amaideacha atá scríte againn.
Yes, ok. Bhí mé ag iarraidh a rá leat, bhí tú ag inse domh go raibh tú ag iarraidh Cancelo a rá mar is ceart an tseachtain seo ach bhí mé ag smaointiú, cad tuige nach bhfuil tú ag iarraidh é a rá i mBascais? Nó.
Ó, is féidir liom é a rá in euskara, but tá mé ag bualadh le níos mó daoine a labhraíonn níos mó Spáinnise. Mar shampla, fear óg nua atá ag obair sa teach tábhairne. Níl Bascais aige. You know, tá Bascais aige ach deir sé nach bhfuil. So, cionn de na daoine sin a bhfuil siad le cineáltacht, you know.
Yeah, yeah.
Cosúil leis an fear taobh amuigh den dioscó. CLG. Ní chuimhin liom sin, hé. Bhuel, tá mé ag smaoineamh ar an leaid ar an bhád, nó muintir Thoraí nuair a dtagann duine go Toraigh, you know. Um. Oh no, I don't have any Irish.

céad bliain ó shin nó níos faide agus thosaigh sé ag comhrá leis an fear seo agus chuir sé ceist air an dúirt sé oh, I, ha I have no Irish at me. agus rudaí amhlaidh mar sin. Tá sin ina aistriúchán iontach. But, uh, yeah, but fosta tá mé agus nuair a bhuailimse leis na daoine seo Agus nuair a chluineann siad go bhfuil mé ag foghlaim Euskera agus ní Spáinnis, bíonn siad cineál conafach.
Sea? Bíonn siad cineál conafach. Yeah, they insist on only speaking Spanish and they speak more rapidly and, you know, to show I'm not going to make any effort to speak slowly for you, you know. Ach cé go bhfuil cuid Bascaise acu, yeah, éiríonn siad iontach conafach faoi. So tá mé ag cur tuilleadh aithne ar meon, ar an meon anseo, yeah, yeah. Tá meon iontach, níl meon na nÉireannach acu. Bheadh Éireannaigh iontach, sílim, tá Éireannaigh Jeez, níl an Ghaeilge agamsa air seo. Accommodating, I think? Tá Éireannaigh measartha accommodating, you know, you would go out of your way to try and Yeah, help cineál someone garach. else moving.
Aye. So, aye, agus anois tá mé ag mothú an cineál politicisation sin de na teangacha, b'fhéidir, b'fhéidir.

Ach níl sé, mar tá na leibhéil, an leibhéal Gaeilge atá in Éirinn, dá mbeadh Tír na mBascach cosúil leis sin, shílfeadh go raibh, you know, people would say Euskera is dead, you know, tá leibhéal na Gaeilge in Éirinn go holc, like, tá leibhéal úsáid na Gaeilge in Éirinn fucking awful i gcomparáid le Tír na mBascach. Like, cluineann tú an, an, an Euskera sna cathracha. Yeah.
Now, ní chluineann tú é an oiread sin is a chluineann tú é sna bailte níos lú, but like, I mean, baile cosúil le, baile cosúil le cathair na Gaillimhe, beidh cuid mhór Euskera ann. Yeah, yeah.
Do you know?
So, ní, ní, ní chuirfinn an dá rud i gcoinne a chéile but tá cuid daoine agus bíonn siad iontach like why you not speaking Spanish or why you not learning Spanish do you know bíonn siad fosta go bhfuil díomá orthu agus nach dtig leat labhairt leo do you know
Deirfinn deirfinn nach bhfuil mórán daoine má tá duine ar bith a thig ann gan Spáinnis yeah. le Bascais a fhoghlaim. Deirfinn go bhfuil sin ann fosta.
Déarfainn go bhfuil sin ann, ach níl duine ar bith ag teacht ó chineál chúlra s'againne, I suppose. Yeah. Déarfainn go bhfuil daoine ann a rinne é, níl 'fhios agam, but níor bhog duine ar bith go bhfios domh go baile beag iargúlta sna sléibhte ina bhfuil, an teanga mar theanga na ndaoine, mar i ndáiríre, dá mbeinn-sa ag dul Spáinnis amháin a fhoghlaim, ní bheinn-sa ábalta éisteacht leis na scéaltaí ar scor ar bith, you know, mar Yeah, bheadh sé ní bheinn ábalta páirt iomlán a ghlacadh i saol No. saol a bhailte. Sin agus sin an rud atá tú ag bualadh ansin, páirt iomlán, because Níos minice feicimse go bhfuil tá rogha ann le déanamh i gceantair cosúil leis seo. Tá tá ort dul i ngleic leis an Spáinnis nó tá ort dul i ngleic leis an Bhascais. Agus nuair a roghnaíonn tú ceann amháin, beidh tú ag gearradh ar shiúl. cuid amháin den saol agus ag gearradh ar shiúl cuid eile, you know, b'é agus cuid amháin den i dtaca le oíche ina iomlán, beidh tú ag cailleadh amach ar sort of 50% den chomhrá sin agus 50% den chomhrá sin. Beidh tú i gcónaí ar an ar an. ar an cos cúil.
Yeah. So déarfá tusa le páirt iomlán a ghlacadh sa tsaol sin bheadh ort an dhá theanga a bheith agat? Oh 100% mar like tá aithne agam ar daoine, tá comhchara againne i San Sebastian. Agus bhuail mise leis na daoine seo, is Donostia, agus na huaireanta a bhuail mise leis, lenár gcara roimhe, yeah, bhí sí ag gearán. Nach go raibh an Bascais deacair le foghlaim agus go raibh daoine i gcónaí ag labhairt i mBascais thart uirthi cé nach raibh Bascais aici. Ach nuair a bhuail mise leo, léi agus cara eile ar na mallaibh cúpla seachtain ó shin, fá choinne pintxo, bhí siad ag rá cén fáth a bhfuil tú ag foghlaim Bascais, ní labhrann duine ar bith Bascais.

Tá daoine iontach baileach ó Árainn nó Baile Átha Cliath, Dún na Rad, Gall. nach raibh do sháith nach raibh do sháith agat de de fadhbanna teangaí in Éirinn gan a bheith ag cur cur chuid Bhuel níor Tír na mBascach níor fosta ar do ar do ghualainn.
níor níor níor níor mhothaigh mé an difear nó an deacracht sin go dtí gur tháinig mé ar ais i ndiaidh tréimhse in Éirinn agus an dara bliain agus nuair a mhothaíonn, bhí mé ag caint le mo mháthair faoi seo, nuair a mhothaíonn rud éigin cosúil, I don't know, dúirt, dúirt mo mháthair liom, she says, bhuel, seo saol s'agat anois, it's no longer new. and now you're seeing the reality of it. Yeah, yeah, níl sé. Agus níl, níl daoine chomh, an rud a dhéarfainn faoi daoine anseo, níl, níl an dearcadh intinne chomh oscailte faoi cuid rudaí is a bheadh in Éirinn, I mean just rudaí bunúsacha, you know.
Agus
Agus an é seo do an bhfuil ansin an bhfuil tú ag foghlaim giotaí beaga de Spáinnis anois fosta nó an? Bhuel, anois caithfidh mé cúpla rud a fhoghlaim i Spáinnis mar ní dhiúltaigh, rinn an fear insa teach tábhairne, he made a point, Rinne sé an pointe le rá liom nach labhrann sé Bascach agus ní úsáidimse ach cúpla focal, rud, rud éigin a ordú a thuigeann sé, mar téann gach duine trí scolaíocht in Bascach, trí, trí, agus an chuid is mó den am, trí mheán na Bascach. Yeah. So, Is cinnte go bhfuil na giotaí beaga sin aige, gan dabht ar bith. For definite. Sure, tá, you know, tá gaolta aige ón bhaile agus tá, you know, is as Zegama mamó s'aige, do you know. So, yeah, agus níl seisean, níl mise a rá leis, bhuel, ní, ní, ní thuigimse Spáinnis, so beidh ortsa Béarla a fhoghlaim, do you know.

an dearcadh go raibh mé, bhí mé just ag rá liom féin, do you know, is drochdhearcadh atá ag cuid daoine anseo faoi teangacha agus faoi chultúrtha éagsúla, yeah. Níl siad chomh tógtha le éagsúlacht. Rud aisteach é ná, is rud aisteach é. Tá mé ag amharc ar, tá mé ag feiceáil an taobh eile, I suppose i ndiaidh sos in Éirinn agus bhí mé ag iarraidh teacht ar ais, definitely agus tá mé sásta bheith ar ais but thuigim an taobh eile. Agus, agus ó, ón eispéireas sin, ar chuir sin beaguchtach ort Bascais a labhairt le daoine eile anois, strainséirí eile? Chuir sé beaguchtach orm, chuir sé beaguchtach orm labhairt le strainséirí, labhairt le daoine go ginearálta. an oíche sin, yeah. nach raibh ag iarraidh labhairt i mBéarla. Yes. So mhothaigh mé sin. Agus, yeah. Agus, but ní, just ní maith liomsa an dearcadh sin. So níl an dearcadh, níl an dearcadh, I suppose tá an, i measc, I suppose is maith liom an dearcadh atá ag pobal na Gaeilge ó thaobh teangacha in so far as tá siad fáilte roimh fhoghlaimeoirí, you know.
Tá fáilte ann roimh foghlaimeoirí ach sin mar a gheall go bhfuil an Ghaeilge chomh lag agus anseo. Ní bheadh siad. ní bheadh orthu a bheith foighdeach le foghlaimeoirí an oiread sin, is dóiche, ar an bhealach a bheadh orainne. Yeah. But no, tharla sin an tseachtain seo chaite agus an, bhí sin ag teacht ar mhullach ar an chuairt sin in Donostia lenár gcomhchairde agus eh, díreach, bhí mé, agus chonaic mé cúpla rud eile agus bhí mé just ag feiceáil an taobh eile den, den scéal agus you know, agus ar an drochuair tá rogha le déanamh agat anseo, caithfidh tú either Bascais a fhoghlaim nó Spáinnis.
Yeah, tá sí. Well, tá, because, you know, tá, tá rogha le déanamh. Is in Bilbao thiocfadh leat just Spáinnis a fhoghlaim. Yeah.
Agus beidh tú ceart go leor, cé go mbeidh daoine ann a bheadh ag, Cé go mbeadh daoine ann a bheadh ag úsáid Basque thart ort but ní bheifeá ins an ghrúpa sin cause bheadh i ngrúpa de daoine Éireannacha nó whatever but yeah so yeah but yeah suimiúil but chuir sé chuir sé beaguchtach orm nó díomá orm an na cineál meon sin a fheiceáil agus aye just an cineál ignorance sin yeah.

Tá mé ag déanamh ag smaoineamh faoin fhoghlaim teanga go hiomlán. Ah.
Cha dtig leat, cha dtig leat. Tá mé, níl mé á fhágáil go hiomlán but tá mé ag, as like deireadh seachtainí, beidh, tá mé ag smaoineamh faoi tuilleadh taistil a dhéanamh ar na deireadh seachtainí agus an saol Bascach a, a chur. ar athló. Bhuel, caithfidh tú seo a rá leat féin. Goidé a déarfá dá mbeadh foghlaimeoirí ins an Charn agus tharla sin dó i nGaoth Dobhair? Agus tháinig sé ar ais, tá bagairt dá chur chun. Níl fhios agam. Tá fhios agat goidé a déarfá. Tá fhios agat. Tá fhios agat. Ok, caithfidh muid é a fhágáil leis an cheist sin. Tá fhios ag Liam.